niile unu na n'anya ebe a kịta banye ji ọnụ ba na-ekwu amara mma nwazikwa onye bụ ụmụazị ya mana onye kwuzi anyị malụ bịa nna akara afa gị Chiemeli ọnya arọ one ka ị dị 13 years ok kedu ihe kpata iji nọdụ ebe a unu jebe ọha ma na Abuja je zuo ori

nke bụ nna ị na-ese ị na-ese ihe ị na-ese ese bịa ka m ka ndị na-ese kedu abụ arọ ole ka ị dị 14 years kedu ihe ị na-ese nene m anya anwụrụ na gịnị ọzọ nene m anya anwụrụ na SK gịnị ọzọ na loud kedu ndị ị na-ese ọsịsọ

adị m very shock adị m ekwusi ọtọnọ ha mee na si ihe dịka ebe ha jee Abuja jee zuo oshi na nke mmadụ but age of 12 13 14 15 ha ezubego oshi what is the problem kedu ihe kedu ihe a ga-afụ na in future maka those two years? kedu ihe ha ga-abụ in future mgbe ha ga-eji ruzi 18 19 20 ha bụrụ highway robbery ebido zubezi oshi meme ihe niile kobe ikpa ebe ha nwere ike ime ihe dị etu at age of 12 13 14 years ihe ha ga-eme na mgbe ha ga-eruzi 18 20 years ha ga-abụ highway robbery ha ga-abụ terrorist n'obodo ha ga-abụ unknown gunmen ha ga-abụ kidnappers ha ga-abụ a lot of things na-eme n'ala Igbo ọ ha ga-abụ ndị na-eme ya were ebidogo n'ọnwa wee bido mere ya parents wake up nne na nna kunie n'ụla kedu ife unu na-eme etu a ka e ga-esi wee zụọ ụmụaka nwa a na-amụsị ụmụaka ebe niile na amarọ isi ga-abụ eze nke amụrụ amụ amazi azụ na ụmụaka dị 12 13 14 15 years ya na-eme a na-anwụ loud a na-anwụ SK a na-anwụ igbo a na-anwụ colos a na-anwụ mkpụrụ mmiri at age of 13 14 15 kee ihe a ga-akpọ this one a lot of problem gonna create problem here and there ọ bụrụ ụmụ ụmụaka bụ isiokwu na ịzụ azụ kee ihe a ga-akpọ this one ụmụaka mmiri na anya mmiri ju m anya ọ bụrụ ụmụazị ụmụaka na-akaba aka mmiri ya na-akọba n'isi ka a na-akọ akụkọ n'isi dị n'isi ya nke na-asị na ọ na-esi na ọ na-anwụ sọsọ igbo nke a sị na ọ na-anwụ igbo na-anwụ SK na-anwụ loud nke a sị na ọ na-anwụ igbo na-anwụ SK na-anwụ loud na-anwụ mkpụrụ mmiri nke a sị na ọ na-anwụ igbo na-anwụ loud na-anwụ SK na-anwụ na-anwụ na-anwụ colos ofu onye na-anwụsi ihe ndị a niile then ha na-ezuzi oshi ya ji emechie ekwe m na ha na-ezu oshi nsogbu dịkwa biko nụ nsogbu dịkwa n'ala Igbo ọkwa ya bụ ihe nwa future youth is future future leaders of tomorrow ya kwa future future future nwa anyị na anyị na- anyị na- anyị na-ebreed nne na nna ka ihu na wake up enough is enough ihe agbawa m obi enweghị m ike enweghị m ike ịkọ enweghị m ike ịkọ- ịkọwa- ịkọ dị kwara m akọ so ọ ka m sị ka m gosi ụmụ unu nenekwa ụmụ unu ekwu soro nene na alụ eme alụ eme alụ eme sonụ m nene makwa na ajụrọ ajụ wee libe elibe na ya butelụ ayarọ aya nwụọ ajụrọ ajụ wee libe elibe butelụ ayarọ aya nwụọ ọkwa nke ọra n'ọnụ ka emesịa